moni moni moni mawa bwino ndine nesta the black teacher ndipo ndabwera ndi update yokhudzana ndi nkhondo ya ku irani paja pamo tsopano deal ija asayinira Hey, mwina mukhala mukudabwa kuti kodi mesa tinamva kuti anasayinirana kale electronically mm, update yomwe tinapanga lolemba nafenso tinali odabwa akunena kuti deal iyi donald trump wasayinira kale electronically lolemba limenelo

akasayinira ngati mwambo chabe kumene kukakhale vice president Jd Vance komano nkhani yayikulu ndiyonena kuti asayinira ceasefire imeneyi ya 60 days ndipo mmene asayiniramo ndiye kuti yayamba 60 days imeneyi koma tatiyeni tiwone mkatimo ine ndinanena kale mmene ndimaganizira za nkhondo imeneyi komano deal iyi imene yatulukamo anthu ambiri adabwa Even masapota a Donald Trump adabwa kuti zatheka bwanji kuti president wawo angasainire deal imeneyi nkumaona ngati wawina chifukwa mmene zikuonekera ndi zachidziwikire kuti America yapereka zinthu zambiri pamene Iran sidaperekepo zinthu ee koma mawu okha. Mwachitsanzo America akuti yachotsa blockade yake ku Strait of Hormuz. Bulokedi imeneyi ndi kutchingira kumene asilikali a America akhala akutchingira kuti sitima za Iran zisapite kukatenga mafuta, zisatuluke ndi mafuta a Iran nthawi yonseyi, ndipo anapweteka ndithu dziko la Iran makamaka kunkhani yopanga ndalama pogulitsa mafuta. Tidziwe kuti nkhondo itayamba, mafuta anakwera mitengo, nde Iran imagulisabe mafuta, nde imakhala ngati ikupanga benefit ku nkhondoyi chifukwa imagulitsa mafuta aja pa mitengo yokwera ndipo imapanga ndalama zambiri, nde America itazindikira zimenezi inaika bulokedi. Ndipo bulokedi imeneyi inakhaulitsa ndithu dziko la Iran chifukwa imakanika kugulisa mafuta ake aja. Now America yachotsa bulokedi imeneyi ija number one zimene America yapereka yachotsa bulokedi. Number two America akuti ipange unfreeze ndalama ma assets a dziko la Iran ndalama zimene Iran ithandizile pomanganso zinthu zimene zaonongeka pa nkhondo ndalama zokwana 300 billion dollars.

mwazitsatira zonsezi eh, america kuvomera kupanga zinthu zimenezi ndiye tibwereno kumbali ya iran iran yavomereza kuti ipanga chani iran yavomereza kuti ilumbire kuti sizapanga zida za nyukiliya ilumbire kuti sizapanga zida za nyukiliya kusonyeza kuti iran iyoyo ingolumbira mawu ake angokhala ongopanga promise kaya adz- a- a- apangadi zimenezo kaya sapanga koma angolumbira zimene iran inapanga promise kalekale ndi nthawi ya barack obama chinanso chimene iran ipange ndi kutsegula strait of hormuz strait of hormuz inali yotsegula kale nkhondo isanayambe Nde apapa Iran yavomereza kuti ayitsegula kwa 60 days. Komano pa 60 days imeneyi Iran ikambirana ndi dziko la Oman kuti ayambe kulipilisa ma service fees sitima zodusa pa Strait of Hormuz. Monena kuti going forward Iran izilipilisa ndithu sopano sitima zodusa pa Strait of Hormuz zizilipira service fee. Kusonyeza kuti mbuyomo kudali za ulere sopano zizikhalano ndi chani ndi ma fees. zinthu ziwiri basi kumbali ya Iran. Ndiye tiyeni tione zimene America yalephera, chifukwa America inali ndi plan kumayambiriro. Plan ya America inali regime change. Mukumbukire kuti adayamba kupanga attack Iran, anapanga post pa social media Donald Trump kuuza anthu aku Iran kuti rise up, mutenge bomali, Ananena kuti iyayi atipange ma, ma Kurdish fighters a ku Iraq alowe alande bomali, achotse ulamuliro wa kumeneku kubwere ulamuliro wa nyuwani. Mukumbukire kuti ku Iran kunali anthu amene amapanga ma demonstrations amene amaona ngati kuti America ndi Trump abwera kudzawawombola kuti tsopano akufuna democracy, tsopano a, achotsa ulamulirowu kubwera ulamuliro wa nyuwani. America zonsezo sidapange. America ma base ake aphulisidwa onse ku middle east palibe base imene sinapangidwe attack ndipo ena asalazidwa ndithu. America yaononga ma billion pa zida zimene yagwirisa ntchito kuti ipange defend ma neba ake komanso idzipange defend yokha. America yataya ndege za nkhondo dzimene dzagwa mwangozi kapena kugwetsedwa pa nkhondo imeneyi chiyambireni America yapanga sacrifice asilikali ake 12 amene afa akumenyana ndi dziko la Iran komanso asilikali 300 avulala ndithu ena mwa iwo akhala ndi ulumali chifukwa cha nkhondo imeneyo America Inadana ndi abale ake onse a ku Europe, kuphatikizapo UK, Germany, France, maubale anatha, America kuyamba kuchepesa asilikali ake ku NATO chifukwa choti mayiko amenewa sanayithandize kukamenya nkhondoyo. Koma mayikowa ananena kuti a Donald Trump inuyo simungangoyamba nkhondo musanatiuze. Nthawi zonse mukamapita kunkhondo timakumana kaye kukambirana. Koma apapa mwangoyamba ndi Israel ife tisakudziwa nde maiko aja sanajoine chifukwa sanajoine America ubale unasokonekera and last but not least Israel Israel inayamba kuona ngati nkhondo ikamatha ikhala safe adani ake akhala atathesedwa adani a Israel Iran ili stronger and yapeza deal yabwino Komanso Israel inaphulitsidwa mmalo momwe simunaphulitsidwepo chiyambireni mabomba analowa. Komanso Israel ubale wake ndi America wachitidwa strain chifukwa America yasainila kuti nkhondo ithe konsekonse pamene Israel ili ndi adani ku Lebanon a Hezbollah. Deal imene yasainilidwa ndi imeneyi palibenso kuiunikira mwina. Masapota a Donald Trump a Republican ku America ena ndithu akwiya nayo deal imeneyi. Onerani television mumva ma analysis osiyanasiyana. Amayi ndi abambo, Iran tu yapambana pa nkhondo ija. Ndine Nester the Black Teacher. Mmawa wabwino, dzukani dzukani dzukani.